pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu crazy buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 june 2022 kuchoka ku blantyre kupita ku lilongwe akulu

aa kala kati unachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene nili chimwemwe chodzadza tsaya chifukwa ndapezanso danga lokulemberani kalata inuyo achimwene anga okondeka kumangalande uko mudatchona kaya mupeza bwanji matchona inu ndikudziwa la matchona silimakusangalatsani Sindidziwa kaya ndi chifukwa chani anthu amene mudatchona mmakana kutchedwa kuti mwatchona kaya. Ena pompa apa pa Joweni pompa anatchona kalekale kuno ana anaayiwala samabwera ayi. Daily kumangokhalira khunjani wena ayi nzakufonera next week chani chani uko koma kungowatchula kuti matchona Ee! umakhala ngati kuti watukwana a Blaz-Mericano paja alinso pa chiongolero, nkhani zake zidali zomwezo. Ndimakumbukira ulendo wina adalusa kwambiri, munthu kumachita kunjenjemera ndi mkwiyo, kufunsa kuti nkhani zake ndiye ziti? Zakhala bwanji? Akuti aah, angonditukwana, akunditchula kuti ineyo mtchona. Zoona? Aah, okay. Ndiye mwati kunja mudakhalako zaka zingati? Ayi, 40. nde inu 40 si, si inu amtchona tivulirenso kachipewa basi zomwe zija zotsogola za khweze zimasunga nthawi kwambiri ndipo kunama ulendo wa pa basi pakati pa blantyre lilongwe ndi mzuzu basi namba 1 zimene anthu amayamba kuganizira kaye ndi zimenezi basi za khweze zotsogola zimayenda bwino kwambiri ukakwera basi za khweze sumakhaliranso cheucheu kuyang'ana kuti kodi ndiye imeneyi ikuyenda bwanji koma imeneyi ikatifikitsa ayi ndithu khweze buses ni namba 1 basi ndikudziwa mmene ndayambira kalatayi lero udzinena kuti komatu ubwantasa zikuoneka kuti lerotu mwabwera ndi mtopola nanga akuyambani chani abulazi mmerikano kunjako a ngatinso zoyambana ayitu ndimangowalingalira nditawaona akulankhula pa zina ndi zina zochitika kuno ndimakumbukira kuti ndinakuwuzani kale zimene amafuna kukalankhula Ndinakufotokozerani kale paja asanalankhule kuti panalibepo chilichonse chachilendo chimene akalankhule. Ndendende achimwene. Zinalidi chimodzimodzi. Analankhula zomwe zija. Ayi, awa akufuna kubera masankho. Ayi, awa alephera. Ndiye ndinati phee ndi magetsi angayo kumamvetsera. ndikumaona mmene ifeyo manyasa miyoyo yathu yasokonekera ndi anthu andale amwene ifeyo pakadali pano ngati tili pa mavuto tili pa mavuto chifukwa cha anthu andale amwene anthu amene amakonda kulankhula ndiye ndikulankhula koma yochita 0 kotero kuti mavuto athu amene tikukumana nawowa ena ake akamalankhula amakhala ngati anthu anzeru kwambiri kumayankhula zogwira mtima ine mumvekere munthu koma ameneyo kungoyerekeza kuwasankha a nikisi amwene mumagwidwa nawo magetsi angayi kuti zinthu zikulimba sizikuyenda koma ndiye titani kodi tidzingokhalirabe kulira tidalonjezedwa zinthu zochuluka kwambiri inde koma sizikutheka ndiye lero nditani miyoyo yathu basi iyimire pomwepa tidzingolira ngati chikutumbwe kapena tsopano nthawi yakwana tiyambe kuganiza mozama taziona kuti anthu a ndale sangatithetsere mavuto athu kudalira kwambiri anthu a ndale ndiye kuti nkhani zake zizingokhalabe zotipanga kukhala moyo wodalira moyo wathu wonse adzipanga za mtukula pa khomo mwezi ndi mwezi kumalandira nkhani zake si izi nayi afuna tikhalebe osauka omangodalira kulandira njala ya mgonagona kuti kumtha nthawi zonse kumakhalira kudya mango ophika mphonda iwo ndiye azithamanga ndi timabigiri ta chimanga obwanta asati atithandize zinthu zikuoneka kuti zawasokonekera bwanji osalimbikira kutithandiza kuti patokha titukuke galu wakuda atitalikire chaka ndi chaka kumatilawitsa kamchere ka mnthaka kakomverera. Nyumba zinayi kumadulirana thumba limodzi. Cholinga, Amenewa sakufunika thumba lonse ayi. Akatukuka, mawa sadzatimveranso. Aninkheni kochepa tione kuti achita bwanji. Akulankhula Blazi kunyanja. Ndiye Kafadala kuno anagundika akuti kuthirira mang'ombe mpakana kumayimba nyimbo amenewo adadi amenewo adadi. Ndamuyang'ana mlamu wanga Kd. kenaka ndikuti hmm, koma anthu sitichedwa kuyiwala mwamva ino lero ada angamakhale ndi mpata mpakana oyima pa chulu ndi kumaloza zala ena kuti ayi auja alephera pamene ambiri mwa mayenje amene tidagweramo kuno adakumba okha minyama ina imene ikutitsata kuno inabwera ndi iwo omwe anyamata awo kutumbwa chilichonse kuchitenga kukhala chawo enafe omangoonera nawo patali basi lero lino ndikumayima pachulu kumati alephera awawa munthu wa ndale ndi wovuta kwambiri bebe naye wavutanso kuno zokhazokha tokambazo achimwene anthu akakhala kuja amakhala ndi nzeru zodabwitsa achimwene kumalankhula inuyo mudziti munthu koma ameneyo ndiye mkatikati ndimadzifunsa kuti kodi adalitu mommo awa Wakhala ali kwathu kuno zaka zonsezi. Mavuto onse amene tikukumana nawo akuwadziwa. Wakhala ali nawo gawo la mavuto onsewa. Wapatsidwako mpata wokhala pa chiwongolero, kukonza mapulani a zachuma. Lero lino anthu ngati amenewa akumaima pa chulu ndikumati zinthu sizikuyenda ayi! Ndiye ndikumadzifunsa kuti kodi zidayamba zayendapo? aya koma nthawi yathu zinthu zidaliko bwino zidaliko bwino kuyerekeza ndi nthawi iti ya malemu alidzi akuti ayi koma kuyerekeza ndi panopa tikamalankhula anthufe tidzikumbukira kwambiri kumenenso tikuchokera tachokera kuti zinthu zidali bwanji nchifukwa chake ndikumakwiya kwambiri ndi anthu andale aliwononga dziko lathu kwambiri wina aliyense akamakamba kuti ayi zinthu kwathu kuno sizikuyenda zikusiyana ndi nthawi yathu bwanji tidziyerekeza ndi nthawi ya alidzi Ena akamayenda ndi zibiriti za macheso m'manja n'kumatiuza kuti, Mwaona, nthawi yathu macheso awa adali 50 kwacha, pano ali 100. Bwanji tikafuna zoyerekezazi tidziyambira nthawi ya alidzi? Tidzinena kuti, Nthawi ya alidzi macheso adali mwakuti, ndiye titabwera nthawi yathu adali mwakutinso. Musalankhule motsitsa ayi. ationongera dziko anthu andale onse ndi amodzi ndipo akamalankhula ngati za nzeru koma mavubwa enieni amwene palibe chilipo ayi wina wake lero lino asamalankhule ngati mngelo wa kuunika asamalankhule ngati atalowapo iwowo ndiye kuti zonse zingoti pha kenakanso pha basi zatheka akamatiseka kuti manyasa pajatu munkati mukufuna kupita ku kenani lero linotu ndi uyu Kenani wake wa ku chikumbeniyu, m'malo mopita ku Kenani ndi uyu mukulowera nazo kwa chafera m'thengoku. Zikufunika kumawakumbutsa kuti pajatu inunso mudakambapo za Singapore. Lero lino tikadalibe kuchigwaja komwe kuja. Singapore sitidamuone. Mayunivesite 5 aja mudatilonjeza aja mpakana pano palibepo olo ndi imodzi. Tidangomanga zipilala ngati ziliza basi, kenaka anyamata athu odikula kwasakwasa nkumalandira ndalama m'mabuku nkumalemba kuti amagwira ntchito ku Mombera ngati mphunzitsi wa za kwasakwasa. Munthu wa ndale osazamukhulupirira amwene. Kuli bwino tipitirize kugwira ntchito zathu basi. Kunjaku mvula ndi imeneyo, tivomereze mchere wa munthaka wativuta. Mwina tiyang'ane manyowa padzala paja, tikathire m'munda, njala idzitipsetsa mtima kwambiri. izizi zomangoti tidzingodalira maso titapenya kwa anthu a ndalewa zitichedwetsa amwene wa ndale sadzavomereze kuti adalephera nthawi zonse amadziona wabwino kuposa anzake ma, ma, ma guys a Arsenal eyi ayi ndithu ayi zikomo amwene koma kungochita tsoka nkupezeka kuti Arsenal akuti ili pamwamba koma ndiye sikuvuta kwake eyi ngati tikugona m'makwalalamu ayitu sitikugona tsiku ndi tsiku akumakhalira kuphulitsa makombola akuti kusangalalira kuti akuti ali pamwamba komabe koma amwene zinthu zake komabe tikumangowamvetsa magayizi a hazinolo amwene kwa nthawi yayitali akhala kumangolira pano nkhasako chikho samakumbukira kuti adatenga liti nchifukwa yake sangakhale odzichepetsa ngati ifeyo a tcherese tcherese ya ubwande mavuvu tilibeyi koma hazinolo ya umphawi ey i say I say barman. Ati basi madzi ndikomoka ine. ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande amavuvu kunyasalande sunga mpenzi